Tujikamwile kama tukusialia. Ambula ni mshe halali. Tujikamwile. Leo tula tukumani. Ah, kabati auzulie. Eh, auzulie kwa ula jabazi. anthu omwe akunena kuti amugwira munthuyo mp wa malawi congress party ndi mavoti ovotavota kuti abere chisankho chimene chikuchitika lachiwiri lino Usiku wathawu wagwidwa munthuyu ndi mavoti ovotavota, MP wa Malawi Congress Party. Achakulungwa ku Chame Balaka was omwe ali pa gulupu achepe cha Nyangutu Kamwine galimoto apano achina Bandawe nachina Yetima atizile nabo galimoto chu tujiputile pole ja white ja tujiputile atizile mwaja Bandawe apano panapano nitu Kamwine ambulasi zubule ba key was omwe ali pa gulupu aisha apano pa cha Nyangu

ifetu a lahili ktv tikupempha kuti tapangani share nkhani kuti anthu enanso iyafikire mosavuta komanso osayiwala kupanga subscribe alendo nonse pano pa lahili ktv kuchimake kwa nkhani ndi mapulogalamu osiyanasiyana kuno kumkoza mcp akubweretsa ndi mavocha usiku pano lero pa 14 kuti ere anthu azavotere ku kampeni ere akawina anthu azatani azatenge zinthu m'mashopu ndiye zinthu zikuchitika kuno zikusemphana ndi malamulo a dziko lino ndithu mutithandize munthu angamve zimenezo ku polisiko experience gained anthu akugawa shuga ufa

Eh, so kulinso ma rigging experts amene akuthandizira kuti aliyense anthu atenga ndalama kumapereka kuma officers a Malawi Electoral Commission kuti awine ndeno pamenepapa ndikuchita report chifukwa idzakhala ngati evidence in a court of law apeza makontena ngati aford candidate akupeza anabweresa makontena ndi mzungu wake akugawa kuno kwambiri kuchita influence mavoters kuti awavote chifukwa cha zogawa sapato chani and then mati malawi electoral commission muone zimenezizi a chair malawi electoral commission muone zimenezizi chifukwa ndi zinthu zokhumudwitsa kwambiri kuti munaletsa koma zikuchitika anasaina code of conduct or code of ethics ah, or code of conduct koma kupanga zimenezizi chonde muonesese amenewa eh chifukwa zimene zikupangika kuno ku rumphi east but the national rigging strategy is on now today all places of rigging are alert chonde amma mukavote mwa nzeru mutiona chaka chino mmene tavutikira ndi njala eh? mukavote mwa nzeru Mukangochoka kovotako 30,000 imeneyo mukagule nkhuku mukayiphike mukadye mukamuvotere ndani Peter Mutharika ndipo mukavota Peter Mutharika nkhukuyo mukayigule ni ndiwo imeneyo mukadye mwanimva eh? siku lina Peter akupasani nsima chonde abale anga muwauze azing'ono anga onsewo ku malawiko chonde ndagwira mwendo wanu madata ndilibe to kuti ndikanakuuzani masana onsewo nangogulira m'kumene madata mfoni mwangamo chonde ifeyo kunoko tikusowa mtendere pita atakhala kuti kumene wawina walowa m'boma ife tinyamuka tizibwera tizapanga mabizinesi mwabwino chifukwa kale paja kukhala ndi 1 miliyoni umapanga bizinesi panopa 1 miliyoni sungapange bizinesi chonde amama ndagwira mwendo wanu chonde esesani ndithu esesani kumeneko chonde esesani muuzane pakhomo ponsepo mtundu wonse chonde ndithu tipulumutseni ife tili kuno ife ndithu ndiye kukhala ngati mutengere chisanzo kale paja apita ali m'boma anthu akatobwera kuno opanda mapasipoti zikatotheka anthu amabwera kuno ndi mapasipoti 15100 pasipoti one week yokha yatuluka anawo akavotere pita muthalika eyetu chifukwa pamenepopo ndiye kuti um, ndichachidziwikire nena kuti mwina ina wathu amakaphonya chani kufunika kuwauza zoti pita mthalikatu eh, ndi blue ya pali chimanga pali chimanga akachonge pamenepo endi aphunzitsa kale kunena kuti machongedwe ake mkabokisimo ukatenga ballpoint kuti ukufuna kuchonga mkabokisimo kungochonga mkati mokha mwa bokisimo kamchongo kaja kasatulukire kunja kwa box ukatero ndiye kuti sunavote nanga si apa pali pita mthalika mzere womwe apa pali chimanga ndi apa pali kabox kabox kamenekoko ukangochonga mkatimo koma mchongo wako kukhala wautali kutulukanso mbox muja mbali inayi ndiye kuti imeneyo sayiwerengera kuti chaka chino ndiye kuti sunavote ndiye afunika atsikanawo kuwauza kunena kuti wokavotera ndi pita muthalika ndi chimanga pamenepo chipani cha malawi congress party kuyambira kale ndi chimene chimakonda kudirita miyoyo ya anthu kudirita ndiye chimatha mukadzangokhala pafupi ndi chipani cha malawi congress party akamadzakamba mawu oti diriti diriti si foni akufuna kupha wina wake pamenepo mudzachenjere musakhane- muze- mudzakhala inu Chipani cha mtundu wanji chongodilita anthu ofunikira zinthu zofunikira pa miyoyo ya anthu mdziko la Malawi? Chipani cha mtundu wanji chimakwiyapo mmanena kuti ife timapha anthu mupita ku khoti muona. Nchifukwa chiyani anthu angofa mu ulamuliro wanu? Ife tinkati ndi Kamuzu wankhanza kani zili mchipani. Kani nkhani zina nkhanza zinazi mzolumbilira munamwa magazi mchipani munatengatenga ma oath munalumbiralumbira ena mdatuluka mchipanimu muli mzipani zina mumadziwa bwino lomwe khalidwe la mcp koma chifukwa mdamwa magazi nkulumbira kuti simudzaulula mukadzaulula mudzafa simunganene sitidabwa amene mdatuluka mcp kuli zii. achina Dausi, achina Ntaba sanganene china chilichonse zinsinsi za mcp kuti zimachokera pati amazidziwa koma ma oath amene anatenga for swearing that i will never turn back against you if i do i shall die mnamvapo wina wa mcp atatuluka akamba kuti a mcp amapanga zakuti zakuti zakuti zakuti palibe